Daoibh, is mise Isabelle, conas tá sibh? Táim anseo inniu le teagasc smididh beag a dhéanamh daoibh agus yeah, so fanaigí liom! Ceart go leor, so ag an tús cuireann muid an uachtar beag seo orainn, bhuel cuirim é seo orm, agus dúnann sé seo suas na pores ar m'aghaidh, agus tá sé i bhfad níos fearr le haghaidh do chuid craiceann nuair a cuireann tú an smideadh ort. So, yeah, sin mise, oh yeah, déan cinnte é a chuimilt isteach i gceart. So, i gcónaí cuirim é ar an T-zone, so i lár m'aghaidh, agus ansin seo an maothóir,

Cuirim é seo ar m'aghaidh, tá fhios agam go bhfeiceann sé an-oráiste agus, bhuel, athróidh muid é sin. Yeah, seo an pointe go dtugaim faoi dheara cé chomh oráiste agus an méid smididh a chuir mé ar an scuab sin. Whoops! Ooh an spúinse ok so cabhraíonn an spúinse go leor níor úsáid mé iad go dtí cúpla mí ó shin eh níor cheap mé go raibh siad ró-mhaith agus ansin d'úsáid mé iad i gceart so cheap mé gur saghas scaip tú an smideadh leis é sin ach níor d'oibrigh sé sin amach dom ach anois tuigim bíonn an smideadh i bhfad níos míne ar d'aghaidh agus eh yeah just feiceann sé i bhfad níos fearr agus mothaíonn sé go deas chomh maith so. yeah. Oh yeah. So fuair mé é seo ó Bourjois agus tá sé do-chreidte maith. Umm chomh maith leis sin tá sé saghas sláintiúil le haghaidh do chuid craiceann. Umm so fuair mé sin amach agus yeah taitníonn sé go mór liom. Téann sé ar d'aghaidh an-éasca agus scaipeann sé go han-éasca. Eh tá sé chomh éadrom chomh maith so yeah is aoibhinn liom é seo. OK, clúdaím m'aghaidh leis an stuif seo mar a fheictear. Spúinse eile, yup. Breá sásta, ag bogadh ar aghaidh chuig ó yeah mo mhalaí. Yes, so úsáidim scuab beag faoi na malaí, caithfidh mé iad a fháil déanta, so táim ag tnúth go mór leis an lá gur féidir liom mo mhalaí a fháil déanta. Oh yeah, agus an spúinse arís ar mo shúile, so ok. Ó, is aoibhinn liom an púdar bácála seo, ní an púdar bácála ón chistin, Seo an ceann ó Carter Beauty agus tá scuab áirithe agam anseo agus cuirim ní you know ní leanaim an rud a ndeireann siad ó caithfidh tú an scuab seo a úsáid le haghaidh seo so b'fhéidir nár chóir an scuab sin a úsáid ach ceapaim go ndéanann sé an post um yeah so ní saineolaí smididh mé caithfidh mé sin a rá just bainim an-taitneamh as ar dtús so B'fhéidir gur chóir dom é sin a rá ach ar aon nós. Oh yeah, be bold. Is aoibhinn liom an pailéad seo agus feiceann tú é sin mar níl mórán fágtha ann. So seo an donnaitheoir.

agus ceapaim go bhfuil saghas dath níos láidre mar i gcónaí úsáidim donn ar mo chuid shúile but cinnte go bhfuil dath an-láidir ón donnaitheoir in ionad an dath eile a chur ann tú ó na pailéid eile so ach úsáidim na pailéid eile chomh maith ach just is saghas bunú deas a chur ar do chuid shúile yeah. Ó, pailéid eile. Níl cliú agam cá bhfuair mé an pailéad seo, fuair mo chara é dom, so, ach is aoibhinn liom na dathanna. Mar a dúirt mé, is aoibhinn liom an dath donn agus tá saghas donn agus dearg agus ór sa pailéad seo, so bainim an-úsáid as, is aoibhinn liom é. Táim chun píosa beag saghas bán a chur ar mo shúile ar an taobh istigh agus ag bogadh é sin taobh amuigh. Nuair a dhéann tú é seo, feiceann do shúile níos mó. Chun an dath éadrom a chur ar an taobh istigh, dath dorcha ar an taobh amuigh. I gcónaí déanaim dearmad cén dath a n-úsáidim ar dtús so yeah, sin é. agus séidim ar an scuab chomh maith mar uaireanta bíonn an iomarca ann agus ansin titeann sé síos ar do chuid leicne agus yeah feiceann sé an umm saghas i ngach áit ansin so mm oh yeah is aoibhinn liom an dath sin tá sé saghas dearg saghas rua sin an dath atá ann ach tá sé go deas. So, yeah. Feiceann sibh cad a bhfuil á dhéanamh agam ansin, ar taobh mo shúl, ar an gcúinne, agus suas is amach, mar osclaíonn sé sin suas do shúile. Aha, scuab eile. Oh yeah, chun é a scaipeadh amach. So, déan cinnte é a scaipeadh amach, mar feicfidh sé i bhfad ró dhorcha. Muna dhéantar sin, scuab beag bídeach, ó, is aoibhinn liom an dath buí agus chun é a chur istigh i mo shúil, an istigh i gcúinne mo shúil mar seo. Feiceann sé seo chomh haisteach mar tá an scáthán taobh thiar díbh.

Úsáidim go leor den stuif seo. Is aoibhinn liom é. Taobh istigh ansin, níl 'fhios agam an ndéanann sé mórán difríocht ach mothaím deas. So, yeah. Agus i gcónaí titeann sé síos ar mo shrón gach uile uair ach b'fhéidir go bhfuil mé i dtaithí air anois so is cuma liom. Aha, na malaí. Ok, so scuab na malaí suas, is ehm, saghas gallúnach rud é seo, ach táim ag fanacht ar mo gallúnach malaí a fháil, tá sé ordaithe agam, ehm, ach níl 'fhios agam céard é an ceann seo, ceapaim go bhfuair mé é ó Catrice nó rud éigin, tá sé ana mhaith. ach táim ag tnúth go mór leis an gceann ceart a fháil agus an peann luaidhe seo um, is LA girl atá ann ach is aoibhinn liom é so tá mo mhalaí ana saghas mm, níl siad rómhór but is aoibhinn liom malaí móra tiubha ach níl sin agam so yeah Faraor, déanaim iarracht leis an bpeann luaidhe seo agus gach uile uair deirim liom féin, 'Ó déanfaidh mé malaí deas nádúrtha, ní chuirfidh mé aon rud ón bpota beag atá agam iontu, feicfidh sibh é sin i gceann nóiméad', mar i gcónaí athraím m'intinn agus tosaím leis seo agus deirim 'Yeah, ok, sin go breá', agus ansin deirim 'No, no, no, ok, just cuirfidh mé an um, saghas dath dorcha iontu agus yeah. Feiceann siad chomh mínádúrtha ach is cuma liom. Seo an pota, oh yeah, caithfidh mé a thaispeáint. Is bhall, oh yeah. So fuair mé seo ó Benefit, Ka-Brow, Ka-Brow an t-ainm atá orthu, air, agus Is féidir liom an cruth de mo mhalaí a ghearradh amach leis agus é a líonadh isteach. Umm, yeah, is aoibhinn liom é. Ach yeah, sin píosa beag róthiubh ach is cuma. Umm, leanfaimid leis. Ar ais leis an LA Girl chun iad a scuabadh suas. Oh yeah, línitheoir súile. Nach bhfuil sé seo an píosa is deacra? Agus táim ag iarraidh a rá, oh táim i dtaithí air seo ag an bpoint seo, ach nílim, gach uile uair déanaim botún. So, lean leis an próiseas. Agus i gcónaí bím ag iarraidh cinn bheaga a dhéanamh ach feicfidh sibh anois, ní!

an fhadhb ná an bhfuil sé chun a bheith díreach mar an gcéanna leis an gceann eile. Táim neirbhíseach ag breathnú orm féin agus é seo á dhéanamh agam. Yeah. OK, fair play dhuit. Lean ar aghaidh. Yeah, pianmhar. Níl sé pianmhar, tá sé pianmhar len é a dhéanamh mar go bhfuil mo chroí i mo bhéal. Ar eagla go rachaidh rud éigin mícheart. De ghnáth téann ach ooh breá sásta liom féin ansin. Aha! Na fabhraí bréagacha. Sea, de ghnáth bíonn siad déanta agam ach anois níl. So, um, faoi láthair na huaire níl mo bhean a dhéanann sí dom anois ar oscailt so caithfidh mé iad a chur orm mé féin. Ghearr mé an píosa sin amach ach ní labhróimid faoi. Bhí deacrachtaí agam. So, seo é mo mascara ó Benefit arís, is aoibhinn liom é. Agus, oh, breathnaigh ar seo, tá sé beagnach like do-dhéanta gan do bhéal a n-oscailt agus é seo á dhéanamh agat. So an chéad uair eile go bhfuil mascara á chur ort, Just breathnaigh ar do bhéal, nó mhothaigh do bhéal, mar osclaíonn sé agus ní bhíonn a fhios agat. Féach air seo arís arís agus bhí a fhios agam gur tharla sé an chéad uair. So, ar aon nós, nach bhfuil an mascara seo go hálainn, fuair mé é ceapaim an seachtain seo caite agus táim gafa! Cheana féin. Yeah, agus an cúinne beag sin. Ok, féach ar na fabhraí sin mar go bhfuil siad chun titim as. Ach d'úsáid mé an duo glue, so tá súil agam nach tarlóidh sé sin dom. Beagnach ann. Oh, oh no. Níl a fhios agam céard a thabhairt. Oh, yeah, so donnaitheoir eile! Mar ní raibh a dhóthain orm cheana féin, so foundation Inglot cúpla bliana ó shin, is aoibhinn liom é, an-éasca le n-úsáid. Ó, an púdar seo ná púdar banana. Ó yeah, níl cliú agam conas é seo a úsáid, ach bainim triail as agus is aoibhinn liom é, mar. fanann sé ar m'aghaidh don lá agus ní bhíonn like aon smidiú ag teacht as so ní fhéachann sé olúil nó aon rud mar sin so yeah is aoibhinn liom an púdar sin oh no an mascara well rinne mé é sin dom féin so yeah ní mothaím dona dom mar ní raibh sé sin ró cliste as well ceapaim go oh yeah so bíonn tá beolaí ana tirim agam.

So seo an snas béil anois, fuair mé é seo ó Soap and Glory, tá sé go hálainn, is aoibhinn liom é. Umm nílim cinnte cén dath é seo ach ceapaim saghas donn. Yeah, oh. oh, maith thú. Yeah, galánta suas é sin agus an rud dé, an rud deireanach, céard é? Aha, yes, fuair mé é seo ó Beauty Pie, seo mo ardaitheoir, m'ardaitheoir, agus yeah, so ar na leicne i ngach áit, an rud a dhéanaim leis an ardaitheoir, aon, aon áit ar m'aghaidh a mbuaileann an um solas m'aghaidh, cuirim an ardaitheoir ansin. So, ar mo shrón, ar mo cheann ansin, yeah.